like don Nollaig ar an seachtú lá déag. But yeah beidh scoil críochnaithe go luath níl ach trí seachtain fágtha againn so tá mé ag tnúth le mo laethanta saoire. Tá mé ag dul go Oman ar feadh cúig lá agus ó Oman go Paris ar feadh um, cúig lá freisin and then beidh mé abhaile in Éirinn ar an like

Bhuel tá leisceil ata mar tá tú ar leir tá sin ach tá me go má eh, Tá me mothú níos á le gaiad mar dag me mo fós so tá
sása bhil sása go pínta eh, fós i déal le mó ise brí sa sin ach tá me i CBT fiú so ní CBD

Aoife Grant like is iad na físeáin is fearr liom i mo shaol like nuair a fheacaim ainm Aoife ag teacht siar ar mo phone and the little Snapchat logo I'm like yes agus nuair is tá corcra buckle in yeah and I'm like ag lorg mo earphones and I'm like like ag ag rá le daoine like be quiet be cute like car like I stuck with sin and then it'll be something like and I parked the car and I'm like whoa

ag iarraidh fanacht go dtí go bhfreagraíonn duine eile Tá brón orm faoi sin Aoife ara oh, god. You know an nó an meme sin like I ain't reading all that but sorry about that but or no happy for you bro rudaí sin like fan tú amach HP sa

probably go neach an picture seach go Lightroom go neach se so ar scéil na tada where like snapchat just like come as a lebo agus tá chocolate term agus tá mo hoodie blanket for their like sin sin snapchat
agus tá sé jazz fashion mar like tá whatsapp a gin i gcóir like ruí gail gal and then Instagram a gcóir like memes and then snapchat a gcóir like daily catch up thing yeah, and then messenger and then messenger, like gossip.

sin an áit a bhí go leor rudaí oifigiúla ag tíocht agus bhí sé deacair dom iad a oscailt ach anois ar an nó sa Midnights era so um, Just the Reputation era
um, uh, so beidh mé níos fearr agus um,

Sin daingean féin, yeah. Léigh, Beidh an tOireachtas go maith. Oh my god, beidh muid Oh. absolutely See, buzz off. Tá sé alright mise bheith ag goil amach, tá alright Cliodhna a bheith ag goil amach, ach má beidh an bheirt againn ag goil amach le chéile, sin Níl- an uair tharlaíonn total chaos. I don't think go raibh muid amuigh lena chéile ón Oireachtas deireanach, Róisín, as in like an... Oh no, an, an, an, an,

craiceáilte like na rudaí a bhí orainn déanamh like le Yeah. déanamh maith. Nó fiú- fiú le- le pionta bheith agat. Bhí mé ag labhairt le Colm aréir agus bhí siad ag rá rinne siad rinne siad 12 pubs but like ní raibh ní raibh siad in ann deoch a fháil gan bia so chuaigh siad amach i gcomhair dinner right and then bhí pub eile bhí siad ag déanamh like

Bhí mé ag labhairt le Al agus bhí sí ag rá go raibh sí go raibh faitíos uirthi go mbeadh FOMO uirthi agus muid ag an Oireachtas agus bhí mé like oh no like tá mé cinnte go mbeidh plean agat agus bhí sí like oh yeah tá mé ag goil go Nua-Eabhrac le Lucy so mé like sorry tá tá FOMO ort like Cill Airne Nua-Eabhrac ach yeah beidh sé aisteach i mbliana mar mothaím like chuile bhliain eile bhí cineál like grúpa

Bhuel bhfuil sé den uisce ná tharla lá thearna. Beidh sé fiáin. Ok, bhuel anois tá muid ag gabháil ag labhairt faoin téama a bhí socraithe againn, tar éis dhúinn like 20 nóiméad a chaitheamh ag daoine chun labhairt lena chéile faoi bheith ag aireachtáil a chéile. Ok, Clí, bhfuil gníomh ann teann a bheith as Éirinn faoi láthair? Céard atá ar siúl leat? Bhfuil aon mholtaí a'd dhúinn?
Yeah, agus de ghnáth like ní duine mór

agus thagann, tagann na Sanderson Sisters ar ais eh, but she really, like, tá cúpla radharc, like, really, really greannmhar, agus téann siad go, like, like, chemist, like, Walgreens, agus eh, tá siad, agus ansin, like, you know, leis, leis na vacuums, or na, Oh, like, yeah. na, na scuabanna a bhí acu, like, tá duine amháin acu, agus tá like, dhá Roombas aici ar a cosa, um, agus tá sé just, like, tá sé ana, ana-camp, like,

I've been in con and such that like I'm a 28 year old woman what am I a child bride been in caution yeah okay And sin it's tear like- atá an play ag brisú an fourth wall or whatever bíonn si ag labhairt leis an camera an tá mar fad so ooh it's like bíonn si ag caint ag caint leis like na daoine atá ag féachaint ar an clár and like

ar an chlár Girls Next Door ar E! like 20 bliain ó shoin. Em bhí siad ag cónaí sa Playboy Mansion le Hugh Hefner agus tá siad ag gabháil thríd an chlár agus ag labhairt faoi na rudaí uilig a bhí ag tarlú ar chúl stáitse agus iad ag cónaí ann mar an clár a bhí ar E! 20 bliain ó shoin bhí sé an like like cineál like fluff piece cineál like éadrom agus bhí siad ag spraoi agus rinne siad iarracht cineál íomhá cineál family friendly a chur ar Playboy agus anois so cailleadh Hugh Hefner thart ar chúig bliana ó shoin nó cheithre bliana ó shoin nó rud eicínt. So anois tá an méid seo scéalta ag teacht amach bhfuil a fhios a'd tar éis like Me Too agus tá a fhios againn uilig go raibh rudaí ag tarlú sa teach sin agus sa comhlacht nach raibh chomh deas sin agus tháinig clár amach le gairid chonaic mé ar Sky The Secrets of Playboy agus bhí go leor daoine ó like na seascaidí, na seachtaidí ar aghaidh ag rá gur tharla drochrudaí dhóibh i Réchaí agus iad ag déileáil le Playboy. So an podchraoladh seo so tá Holly Madison agus Bridget Marquardt, Marquardt? Tá mé ag ceapadh, níor chlois mé os ard ariamh é. Tá siad ag plé an clár agus an taithí a bhí acu sa teach agus tá sé chomh spéisiúil mar nuair a bhí mise like dó dhéag nó trí déag bhí mé i bhfad ró-óg bhíodh mé ag breathnú air. Tá chomh aisteach anois ag breathnú ar cineál an cumhacht a bhí ag an fear seo bhí like 85 agus an méid seo airgid aige agus an teach seo aige agus bhí na cailíní seo ag brath air le chuile shórt agus bhí sé cineál iad a tharraingt amach ó like cairde a bhí acu ní raibh cead acu bheith ag obair agus ehm bhí orthu bheith ag brath air le chuile shórt.

agus. Tá Níotú á chloisteáil faoi na píosaí daoine plé faoi rud éicínt eile a bhí cineál le caint faoi. Like tá sé chomh sean sin nach bhfuil taithí agamsa leis an actual scéal. So um, tá mé a léamh Tar an nósa sin like, léamh ar rud éicínt like, nó ag bheith fi an ar TikTok. Um, yeah.
Ach tá mé ag éisteacht leis fáid agus tá se Á, wow. Níor thuig mé leagan amach an leabhair, tá an so like an chéad chuid dó, is dialann atá ann agus duine ag scríobh, tá sé teach Dracula agus tá sé ag labhairt faoi rudaí aisteacha atá ag tarlú sa teach agus tá sé like ó ní cheapann go bhfuil rudaí okay anseo is like wow, ok noted. Agus ansin an chéad chuid eile is litreacha atá ann.

I obviously actually am because bím ar TikTok i gcónaí agus ar YouTube like, ag féachaint ar físeáin, but nílim in an like, go isteach le sraith a fheiceáil like, mm. it's a big commitment or something. like, tá mé críochnaithe leis like, yeah, bhreathnaigh mé ar The Boys ar yeah. Amazon Prime agus bhí sé class like honestly bhí sé docha like it's really aisteach like really difriúil agus I would never

uh, breathnigh mé ar like, blian ó hen like, blianta ó hen like, Tom ag fé an déir Jane the Virgin ar ís oh, like, don tríú ó I'd say. Ke mí mé unbreakable is even le mé the office just it seems she is like Tom Igler good and reliable that I know basic grand mm. basic yeah like, yeah um August An t-aon rud nua atáim ag féachaint air ná UK Drag Race sraith 4 and I really recommend cos it's so greannmhar but yeah sin é really. Nílim ag léamh nó nílim ag déanamh aon rud. Bhí mé sa pictiúrlann like dhá bhliain ó shin, dhá bhliain ó shin! Bhí mé sa pictiúrlann dhá seachtain ó shin agus bhreathnaigh mé ar Smile, you know like an An t-horror movie. Yeah.
Scannán uafáis. Yeah, oh my god. Bhí sé scanrúil, bhí sé greannmhar actually because uh, chuaigh mé le Rachel agus bhí an beirt againn sa pictiúrlann agus bhí an, bhí an áit plódaithe, like actually bhí mór, mórán daoine ann and like bhí gach duine ag screadal, like it was so greannmhar. But yeah, I don't know would I even recommend it to be honest. Ag an am, ag an am.

Yeah, tá sé ar Netflix, yeah. Um, is aoibhinn liom é sin agus, yeah, tá na heagráin, like, like, daichead nóiméad 8 eagrán, like. Ah. Yeah, perfect. It's like tús chuir le Grey's Anatomy an tús. Yeah.
uh, actually, uh, bhí mé ag breathnú ar an céad

yeah bhí me like probably like hot hand jack nor ag mar sin bratnar ar ní bli a dís ag ar death le am yeah like like yeah Edie go oh my god she's having an affair like nine year old me after the eating it all like yeah. after I get age and our Riverdale old fragments of old skull or if I can PC or TikTok a scapin girl like satire long just like no an actual

it's a fíorscéal like níl siad in ann like like é a athrú like ní raibh sé sásta like ag an deireadh it wasn't satisfying the ending ok so ní bhreathnóidh mé air mar sin that's how the real story ended if you know what I mean rude yeah but bhí sé go maith but ní raibh mé

ar the Watcher agus thosaigh mé the Jeffrey Dahmer le Evan Peters but bhí sé ró scanrúil dom like honestly ní raibh mé in ann é a chríochnú but I'd say go like tiocfaidh mé ar ais my attention span is so gearr that nuair a téim ar Netflix like an chéad rud atá ar continue watching just brúim I'm like okay. To be fair you have a social life Rachel so.

muide, so cinnte, teastas Thai rá lei, fiú má tá dochang nó aird mar sin, like, tá muid ag goil a labhairt leat. Yeah. Um, uh, Níl mise go maith le ainmneachaí ná éadán, so gabh mo leithscéal sin a rá, agus níl alsa na ngéanann Leave it all in Kate on, so just tar suas abrathai.